ne badenw a ni sɔgɔma a ni tile a ni wula a ni su tanto bɛ ne benbaw de ye n benba ɲumanw de ko don minnu sɔnna danbama ye minnu sɔnna anw ye n tɛ sɛgɛn o foli la i jamu gwangwan duuru i sen fila bɛ duguma halisa foli bɛ aw ye aw ka cɛsiri la aw ka kanu na aw ka lamɛnni na ka lamɛnni kɛ fo ka faamu kɛ ka faamu kɛ fo ka baara kɛ ni faamunenw ye aw ni ce o la ɛ n y'o de fɔ aw ye tɛmɛnen na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina o kɔnɔfɛn ka tariki don fɛn min ka jugu ale ma o de ye n tɛ taga so ye yɛrɛ ɲini daminɛna yɛrɛ ye daminɛna ko aw barika aw bɛɛ ni ce an y'a bila yɔrɔ min na eh, an tɛ a ta yen ni o de kun ye anw benbaw ye anw benba minnu ye dɔɔni kɛ fo ka taa danbagama dɔn ka dɔɔni kɛ fo ka taa danbagama faamu ka dɔɔni kɛ fo ka ɲuman dɔn ka dɔɔni kɛ fo ka juguman dɔn k'olu batiri k'u fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe kɔnɔ ka dɔɔni kɛ fo k'o gafe to anw ye tiɲɛ ye k'an k'anw yɛrɛ kɔlɔsi k'an yɛrɛ tanga ayiwa an y'a daminɛ finmanw jujɔn de la n'o y'an golofinw jujɔn ye k'o kɛ kuma ɲɛbila kuma ye ka na ja min dar'o kan o de kun ye golofinw u dɔnko ye ayiwa an kun ko an bɛ o baro de cɛbɔ fo sara saba sara fɔlɔ kɛra o la o nana kuncɛ fo an benba kɔrɔmanw ni o de ye wasiru a n'a a balimamuso nabintu asate o ni a balimamuso na eh, eh, eh, satigi o ni a balimamuso eh, asate wasiru min ni asate ni olu bangera fan kelen kɔnɔ ka na satigi ni nabintu bange fan kelen kɔnɔ ka balimaya jɔ da u ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛ ɲɔgɔn fale ni ɲɔgɔn gese ye kunfɛ baaraw tɛ a kɛra hakili de ɲɛna ayiwa an y'a bila o eh, yɔrɔ de la an bɛna a daminɛ yen ne kun ye a fɔ aw ɲɛna ko danni kɛra cogo min na anw fɛ anw benbaw ka lakali cogo la anw ye u ye lakali cogo min sɔrɔ sigi ka miiri kɔnɔ bato kɔnɔna la ka ɲɛsin u yɛrɛ benba kɔrɔmaw ma o benba kɔrɔma ninnu de nana ka na danbagama nɔrɔ fiyɛ u la ka jateminɛw jigi u kɔnɔ k'u ka ɲiningaliw jaabiw ta k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ faamu ye u ma dan o ma u y'o faamu de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye k'o bila anw ye o gafew kɔnɔ kumaw de filɛ nin ye an b'a fɔ min ma ko diɲɛnabɔ kitabuba fɔlɔ n bɛn'o kɔnɔ kumaw de fɔ aw ye a y'aw tulomajɔ an balima minnu ko ko diinɛ tɛ farafin bolo an balima minnu ko ko dɔnni tɛ farafin na ko ni diinɛ bɛ farafin bolo ko tɔgɔ tɛ o diinɛ la a tɛ aw tulomajɔ gafe in ye san ba fila hakɛ de ye ka kɔn kɔn nansaraw ka kira bangeli ɲɛ ni o ye isa ye san kɛmɛ duuru hakɛ min bɛ isa fɛnɛ bangeli ni arabuw ka kira mahamadu bangeli cɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san ba saba jati de bɛ nin gafe ani arabu diinɛ cɛ bi o gafe tigilamɔgɔw finman golo finman kirikiri ni ne ma jɛ ni u ye u ma jɛ ni ne ye o gafe o o min kafora k'o fara ɲɔgɔn kan misira jamana kan ni gɛrɛkiw ko ma ko egyptos n'o nana kɛ egypte ye bi farajɛ kan tɔw la gafe in farala ɲɔgɔn kan ye an benbaw de bolo u ye gafe in sɛbɛnbaga tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ tot n'an b'a fɔ ma ko jot dɔw b'a fɔ ma ko jeuti u ko ale de bolonɔ ye gafe in ye nɔɔrɔ jiginnen kɔfɛ benbaw la mɔgɔ sɔrɔlen k'a kafo ɲɔgɔn kan o kɛra ale de ye ale ka cɛsiri n'a ka faamu fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi u y'a a nɔɔrɔya ka kan nɔɔrɔya ka fara benba kɔrɔma sahalenw kan ale tɔgɔ dɔrɔn bɛ dilanni kɛ anw ye bi i b'a fɔ diinɛ tɔw la gabriyɛli ni jibirilaw bɛ jɔyɔrɔ minnu na ayiwa o gafe in de ko ko danni kɛlen kɔfɛ fila fila fila fila buna adamaden fɔlɔ dannenw na anw bɛnba kɔrɔma wasiru an'a balimamuso asate satigi n'a balimamuso nabintu olu dannen kɔfɛ ko mun ni mun kɛra diɲɛnabɔ la ni o nana ka na bayɛlɛma ka bayɛlɛma fo ka na anw se yan bi nin kɛnɛ in kan yan bi kuma bɛ tɛnkun o de la yan ayiwa ne ye kuma kun tigɛ aw ye ja tɛmɛnen kɔnɔ n ko satigi ni o ye sɛti ye n ko tɔgɔ in bɛ tali kɛ sa yɛrɛ de la sa fila de ko don sa an bɛ min dɔn dugumafɛn ye ani sa an bɛ min dɔn ni o ye saya ye ka kalifa minɛ ka taa di kalifatigi ma ka ni minɛ ka taa di nitigi ma ni o saya ye maninkaw tun b'a fɔ a ma ko sa ayiwa dalateliya kojugu kɛra saya ye bi ka satigi ka na o tɔgɔ sigi saya yɛrɛ kan o kuma o jateminɛ bɔra kabini kow kunfɔlɔ la satigi yɛrɛ ka satigiya nacogow la nin diɲɛ den fɔlɔ ninnu dannen kɔfɛ danbagama fɛ kalifa nana ka na kɛ u la fila fila fila fila in kunfɛ ko tɛ danbagama yɛrɛ ka danni cogoyaw don n'a ma ɲa su danna ka tile dan o tuma na ka kɔnkɔ dan ka dumuni dan ka minɔgɔ dan ka ji dan ka cɛ dan ka muso dan ka san dan ka dugu dan ka na fɛnw kɛ fila fila ye ten foyi tɛ yen min filanan tɛ yen hali n'u bɛ kɔ don ɲɔgɔn ma kɔ don ɲɔgɔn ma in de y'a sara ye n'a ma kɔ don ɲɔgɔn ma kun tɛ dɔ in na ni su tɛ kun tɛ tile la ni saya tɛ kun tɛ balo la ni san tɛ kun tɛ dugu la fɛnw kɔ don kun de ye ɲɔgɔn ma nin ye o kuma o cogoya kelen na o sariya kelen nana boli satigi o kuma ani an bɛnba kɔrɔma wasiru fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ye filanin fɔlɔ dannenw ye dugukolo kan dugukolo den fɔlɔw don an ka gafe sahalen ɲuman na an bɛnbaw bolo misira jamana kan ayiwa tile kalifara an bɛnba wasiru la ka su kalifa an bɛnba satigi la a ma kɛ gansan dɛ ka ɲɛnamaya kalifa o kuma an bɛnba wasiru la ka saya kalifa an bɛnba satigi la ni o ye sɛti ye halisa an bɛ hakililajigin kɛ minnu ma minnu ye an sɔrɔ ɲɛfɛ kuma kɔnɔ ayiwa o cogoya kelen na i ko min ɲɛnamaya kalifara eh, wasiru la ka saya kalifa eh, eh, satigi la kun wɛrɛ tɛ ɲɛnatali fɔlen a yirala k'a fɔ ni ɲɛnamaya kalifara mɔgɔ min na taa ni ka segin bɛ daga o tigi ye taa ni ka segin tɛ dɔwɛrɛ an b'a fɔ ma somayɛlɛma saya ni sa ka kunun bɛ daga i ye ayiwa ni saya yɛrɛ fɛnɛ kalifara e mɔgɔ min na o tuma saya tɛ e ma e ye badabada ye taa ni ka segin ko tɛ e ta la i bɛ yan i bɛ yan bɛɛ dama kan ka e ye hakili de bɛ baara kɛ nin fila furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn kelen kɔni dɔgɔyara ka bɔ i golo la o ye bange ye e tɛ se ka kɛ saya tigi ye ka tila ka bange nɔgɔya e ye o kuma e b'i sen bɔ wolo la pewu an balima satigi jara n'o ye danbama kumakanw don an balima wasiru jara n'a ka hakɛ ye danbama kumakanw don ayiwa u kɔni tora o cogo la wasiru ale ni an balimamuso asate olu ta kɛra dugumala ye an balimakɛ satigi an'a balima an bɛnba satigi an'a balimamuso nabintu k'olu ta kɛ sanfɛla ye k'olu ta kɛ diɲɛ ye diɲɛ min ni ɲɛ ka yeli dugalen bɛ ka bɔ a ma ni tubabu k'o yɛrɛ ma ko le monde de l'invisible o kuma anw yɛrɛ fɛnɛ filɛ diɲɛ min kɔnɔ nin n'an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɛ ɲɔgɔn ko kɛ ɲɔgɔn man ye sani sakakunu don cɛ k'o diɲɛ kalifa asate wasire la ayiwa ɛ foyi tɛ kɛ kun kɔ kanu bɛ kɔn bɛ kanuɲɔgɔnya bɛ kɔnɲɔgɔnya bɛ min ta kɛra su ye ni k'a ta kɛ dibila kow ye keleya fanga nana bonya ale ma ni o de ye satigi ye foyi tɛ kɛ sabu kɔ satigi nana ka na mara ka bila a balimakɛ la ni o de ye wasiru ye ka bila a la k'a ɲini su la k'a ɲini dibi la k'a ɲini ɲini cogo sugu bɛɛ la n bɛ kuma lasurunya nin ye ja dɔrɔn de an tɛ baro kɛ kɛnɛ wɛrɛ kan an bɛ minnu wele nin ye ko ɲɔgɔnyeba kɛnɛw fɛrɛ kɛnɛ baw n'o ye kɔnfɛransiw ye an t'o kɛnɛ kan i komi ja don n'a kuntaga janyana baara bɛ gɛlɛya lamɛnbagaw bolo n b'a lasurunya u ye san ba yirika kɛ ɲɔgɔn na o cogo la ten o kuma a bɛ janw ta a b'u da a balimakɛ ɲɛ a b'a fɛ k'a karaba komi ale de ye saya tigi ye k'a ni kun minɛ a la a mɛnna a nɔfɛ fo latigɛ nana bolo ni ɲɔgɔn cɛ wasire nana nɔgɔya a balimakɛ satigi ye o kuma a binna a ka janw kɔnɔ a ma fila kɛ a ko ale ye saya tigi o ye tiɲɛ nka danbama de b'u bɛɛ sanfɛ n'ale ye nin manamana bila a kana tila ka ɲɛnamaya cogo dɔ la a y'a minɛ k'a tigɛ tigɛ k'a bosoboso cogo la k'a sara caya fo sara tan ani naani o kuma k'o junjun a kɔ n'i y'a mɛn a bɛ ɲɛnamaya sogo sera ka fara ɲɔgɔn kan an balima dɔnnikɛla wɛrɛw dibila dɔnnikɛlaw gundo kalifara minnu na ni laturu b'u bolo ni sodenw b'u bolo ni sara in bɛ kuma o yɔrɔ de kan wasiro an bɛnba wasiro tigɛ tigɛlen k'a sara kɛ tan naani ye k'a junjun diɲɛ ɲa fɛ baara kɛra ni o saraw ye an ka duguma dɔnni gundo la dɔnni gundo kɔnɔna na tiɲɛtigiw ni laturutigiw bɛ se ka dɔ fɔ o la an b'an pan o kunna an bɛ tɛmɛ ni kuma tɔ ye ayiwa o kɛlen wasire balimamuso ni o y'a furu ɲɔgɔn ye ni o y'a kanu ye ni o y'a falen n'a gese ye o kuma a tora a kelen na ɲɛnafin na balimakɛ satigi nana ka n'i da k'a kɛlɛ kɛlɛ fo ni a tɛ a kafo k'a fara ale nabi ale ale balimamuso nabintu kan k'ale tigiya kɛ a foyi ma kanu bɔ sanko ninnu danna dan cogo min na asate ma sɔn cogoya si satigi ka o laɲini ma olu fana tora ɲɔgɔn na ten diɲɛ ka bon an kana diɲɛ dan kɛ anw ɲan bɛ min na yan nin ye ka ɲɔgɔn ɲini dibi la ka ɲɔgɔn ɲini kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn ɲini ji jukɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲini gere kan satigi ma kun cogo si asate la ni danbagama ka dɛmɛ ye foyi tɛ kɛ sabu kɔ sabu kalifalen de don asate la n'a labilara satigi ye an kun tɛ kɛ yan bi asate b'o min yɔliyɔli la diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ weleli la a bɛ delili la a bɛ danbagama wele a n furucɛ tununa ma i y'a labila satigi ye n mago bɛ n furucɛ la a bɛ yɔliyɔli a mɛnna o la fo san caman o cogoya kelen na an b'a dalateliya ni kuma ye fo don dɔ dabagama yɛrɛ labanna sa k'a jaabi a y'a jaabi ni mun ye a y'a jaabi ni nɔrɔ ye o kuma a ye wasiru nɔrɔ a y'o ta k'o da fan dɔ fɛ ka na miiriya ɲuman jigin asate kɔnɔ a ka palonpalon kɔnɔ a ka taa yɛrɛ sɔrɔ o nɔrɔ in kunna k'i da nɔrɔ in kan k'i kolonkolon nɔrɔ in na fo nɔrɔ in nana ka na bange a la ni mun ye a nana ka na bange a la ni kɔnɔbara de ye n'an b'a f'o ma ko garisigɛ nin de bɛ anw ka gafe sahalen kɔnɔ ne m'a fɔ nin tɛ gafe wɛrɛ kɔnɔ ne kɔnkɔn nin bɛ anw ka gafe kɔnɔ san ba saba hakɛ ka kɔnkɔn arabu ka kira ɲɛ san ba fila ni dɔɔni hakɛ ka kɔnkɔn nasara ka kira ɲɛ san ba kelen ni kɔ ka kɔnkɔn yahudiya ka kira kofɔlenw ɲɛ ni o ye musa ye nɔrɔ in de nana ka na fiyɛ o cogo la anw ba anw bɛnba ɲuman asate la k'o kɛ garisigɛ ye garisigɛ nana ka na mɔ ka kɔkɔ ka na ka na doni jigin doni jiginna mun na doni jiginna kabako la an bɛ kabako o wele ko hɔrɔn dɔw k'a ma ko horo dɔw k'a ma ko kɔrɔ gɛrɛkiw ko a ma ko horus n y'o de fɔ aw ɲɛna anw ka tɔgɔ kɔrɔ ninnu na gɛrɛki tɔgɔw de lakodɔnnen don kosɛbɛ ka sabu kɛ jɛmani ye cɛsiri min kɛ ka anw gundo minnu kalifara anw na k'a ɲɛɲini u bɛ se cogo min ka dankari anw na o cɛsiri de nana wolo o kuma nin nin nin nin tɔgɔ ninnu na nka fɛntigi de b'a ka tɔgɔ dacogo dɔn fɛntigi de b'a tɔgɔtigi de b'a tɔgɔ dacogo dɔn tɔgɔtigi de b'a a tɔgɔ da kun dɔn ɛ o cogoya la an ka ɲɔgɔn ɲininka satigi e y'i balimakɛ faga ni o ye wasiri ye an k'o ma wasiri marakaw k'a ma sire n'a ma ɲa kɛ e y'o faga e hakili ko ko banna ni o nɔɔrɔ kilara ka na falen a yɛrɛ balimamuso la n'o y'a furuɲɔgɔn ye o kuma e ma fɛn kɛ saya ani sakakunu a daminɛ yɔrɔ filɛ dɛ an benbaw ka e, e, jateminɛ cogoyaw la ɛ saya min kalifara satigi la ayiwa a ma sa ka kunun bali dɛ f'anw k'a dɔn saya bɛ sa ka kunun bɛ sa ka kunun ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnba kɔrɔma minnu taara n'u y'a k'a kɛcogo ɲuman na olu nɔɔrɔ de bɛ kila ka falen nabaganin na koyi saya kalifara cogo min na satigi la banke kalifara ten an balimamuso asate la ni o y'an bɛnba ɲuman ye musow ko barika ala k'a cɛ ka bɔ yen fiyewu k'a cɛ ka bɔ yen pepewu pewu ka na ɲɛnamayali k'o gundo kalifa danfɛn na o fɔlɔla asate de la danbagama don n'a kun y'a ja a kun b'a kɛ o wasiri yɛrɛ kun tɛ taga nka danbagama bɛ min dɔn o de ka ɲi ka banke kɛcogo wɛrɛ kalifa danfɛn wɛrɛ la ale yɛrɛ danbagama ka banke kɔfɛ o de dira an balimamusow ma nin yɔrɔ la bɛɛ tɛ s'a doni kɔrɔ muɲu de y'a kɛ cɛsiri de y'a kɛ kilennenya layidu kanu min bɛ asate ani wasiru cɛ o de y'a kɛ ayiwa a t'aw hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ni ko i bɛ kuma lasurunya i b'a ye k'a fɔ hali ni hɔrɔn ni o de ye asate yɛrɛ wolowolodennin ye hali ni a y'a sɔrɔ ale ye a damana mɔgɔ ye nɔɔrɔ min kɔni kɛra ale sababu ye k'o fiyɛ ale la o de ye wasiru ye nin kɛra don na wasiru tɛ diɲɛ kɔnɔ nin kɛra don na wasiru ni de bɛ danbagama gundo la yen ni min saniyalen bɛ halaki ma latununi ma ee an ka mɔgɔbaw taara u ma tunun koyi an ka mɔgɔbaw de tagara u ma sa u taara u munumunu ka na n'an y'a ka kɛcogo la u ni nɔrɔ bɛ na wolo an wolodenninw na n'anw y'a ka kɛcogo la u bɛ sabu lamaga anw ye olu bɛ yen ne b'o de fɔ aw ye n'i y'i kali bayɛlɛmali ko b'i kɔnɔ de n'o tɛ a y'aw sigi aw ka jateminɛ kɛ dɛ salen ninnu ma taga koyi ayiwa halisa an bɛ tɛmɛ ni baro tɔ ye o hɔrɔn in n'i ye ale nacogo lajɛ ɲɛnamaya la n'i m'a daminɛ kow daminɛ la i b'a fɔ ko a nin nana ni a yɛrɛ kun ye danfɛn cɛman ma se fɛn min bangebaga musoman ma ka na o kɛ garisɛgɛ ye cɛ kolo n'a sogo ɲɛnama jɔlen o ma se cogo si ka se furumuso in ma cogo min na o bɛ se ka na ka na wolo woloden in na o ma kɛ koyi nɔrɔ de don o yɔrɔ de kama den tɔgɔ kɛra hɔrɔn n'i y'a bayɛlɛma anw ka kan na a dugumala n'a sanfɛla hɔrɔn in tɛ dɔwɛrɛ di a bɛ yɛrɛ wolo de di ni mandenka k'i ma ni bamanan k'i ma ko hɔrɔn a b'a tugu a la ko yɛrɛ wolo a sɔrɔla nin yɔrɔ de fɛ fɛn min n'an ma segin k'an ka kanw boson k'u ferekete yɛlɛma k'a ɲama-ɲama bɛɛ bɔ a kɔnɔ k'an tɛgɛ da a kisɛ kan aa ni min ma fara an ka kuntanya kan fɛn tɛ bɔ a la hɔrɔn yɛrɛ wolo n'i y'a fɔ bi anw ye todun yɔrɔ la k'a fɔ anw ye temin yɔrɔw la gɛrɛnw na k'a fɔ ko hɔrɔn yɛrɛ wolo o fɔli bɛ daminɛ kabi nin yɔrɔ la a fo n'i y'i cɛsiri dɛ sinɔ juru bɛ k'i kan k'i fara fatɔw kan ne y'o de fɔ aw ye an ka ɲinini kɛ an ka taa kow jujɔn na n'an karamɔgɔ cheikh anta diop ko o de ma ko la connaissance directe aller à la source ka taa kow ta u jujɔn na ka sɔsɔli ban pewu ka ɲɔgɔn samasama ban pewu ko kibaruyaw kan nin dalu bɛ anw bolo o hɔrɔn ka na mɔgɔya k'o kɛ cɛ ye asati bɛ boliboli la ni o ye a faden a furucɛ fadenkɛ ni o ye satigi ye o fana bɛ boliboli la a nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ u bɛ boliboli la a nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ u bɛ boliboli la a nɔfɛ diɲɛ ɲɛfɛ fo ka na ka na den in ka na a mɔgɔya den in ko ba ma a ko dɔ kɛra boli la ma i jɔ min bɛ kɛ o bɛ kɛ foyi tɛ kɛ sabu kɔ hɔrɔn fɛnɛ nana ka n'i disi da o tuma a wolofa fadenkɛ la bamananw ko nin yɔrɔ ma ko faden tɛ mɔgɔ la a ko i balimakɛ denkɛ de ye faden ye ah kɔrɔ bɛ kow la fɛn min ni y'anw ka kan boson foyi tɛ ka fɔ ten u ko faden t'i la i balimakɛ denkɛ de ye faden ye a tɛ kow ta yɔrɔ lajɛ ni kuma ninnu bɛ ka fɔ waati min na san ba saba ka kɔn arabu ka kira ɲɛ san ba duuru bi ka kɔn anw kelen ɲɛ o kuma de filɛ nin ye o tilara ka na y'an ka kumadenw kɔnɔ kangarida yɔrɔw la jagatu kɔnɔ sɔnnikɛ yɔrɔw la gundo mara yɔrɔw la kɛnɛma kuma de bɛ bayɛlɛma kan dɔ bɛ donsow da e a ta yɔrɔ ka jan n y'o de fɔ aw ye golofin jujɔn kuma la n y'a fɔ ye ko konkoro min filɛ donsow kun na nin ye anw benba naremari misira jamana kan san ba saba ka kɔnkɔn isa bangelen ɲɛ n k'o kunnafugulan de filɛ an y'a jaw yira aw la a ye segin aw ka an ka ja fɔlɔ lajɛ golofinw jujɔn aw b'a ye o cogoya kelen na dɛ ka na se ta ka di muso ma foyi tɛ kɛ muso kɔ ka bonya ta ka di muso ma ka fanga di muso ma muso ka masakɛ kɛ masakɛ ye nɔrɔ t'i ka fanga la ni muso tɛ nɔrɔ yɛrɛ tɛ bange la fiyewu ni muso tɛ woloden yɛrɛ tɛ kɛ foyi ye ni muso ka cɛsiri tɛ a bɛɛ jujɔn filɛ a jujɔn filɛ anw ba asate lahɔrɔma o de ko don a t'a jate minɛ muso ka mara muso ka fanga muso ka se nɔrɔ min bɛ muso la anw ka sigida la anw ka tabiya la anw taabolo la ni tubabu b'o wele ko matriarcat ni o kun bo sen ma kari ka bɔ o kɔrɔ k'o kɔkolo sama ka bɔ o kɔkolo la k'o foloko falaka bi kun tɛ anw sɔrɔ tan anw talon yɔrɔ ka jan dɛ matriarcat ni o ye muso ka se o de lagosira marabaga jugu bolo jɛmani minnu bɔra anw ni kɔrɔn cɛ ka bɔ an ni ji cɛ ka bɔ anw ni cɛncɛn cɛ ka na bin anw kan ka tabiya wɛrɛ ta k'a jagoya don anw jogo n'anw tabiyaw la ni olu kun ma muso ka se k'o lagosi k'o kisɛ bɔ k'o foroko bila anw bolo yan bi kun tɛ anw sɔrɔ tan e ne ko aw m'a mɛn donsow da sanɛnɛ a n'a denkɛ kɔntɔrɔn u ma wolofa fɔ sanɛnɛ la koyi u ma wolofa yɛrɛ fɔ kɔntɔrɔn na sanɛnɛ ale min woloden ye kɔntɔrɔn ye dɛ u ma se ka fa tɔgɔ fɔ a la nɔɔrɔ de fiyɛra sanɛnɛ la ka na o wolo kɔntɔrɔn na u ko ko jamana tɛ kɔntɔrɔn na olu kɔni bɛ se k'u kali min na finman don komi aw ni anw n'i ye kɔntɔrɔn bange cogo ɲɛɲini donso karamɔgɔw bolo dɔnnikɛlaw bolo a nana na cogo min na ani hɔrɔn ni ne filɛ k'o bange cogo fɔ nin ye an bɛnbaw bolo an ka gafe sahalen kɔnɔ i n'a fɔ a sɛbɛnna k'a bila an ɲɛ cogo min na san ba saba ka kɔn isa ɲɛ ninnu kɔntɔrɔn ani hɔrɔn u bange cogo fila ni bange cogo kelen kɔntɔrɔn bɛ sanɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ min na an bali an an an woloba asata bɛ o jɔyɔrɔ kelen de la gafe in kɔnɔ an t'an yɛrɛ ɲininka siya kelen de ye nin ye koyi anw golofinw hali n'a sɔrɔ faamu in ma kɛ waati kelen kɔnɔ ah ja dɔ bɛ bɔ dɔ naamu fɛ n'i ye nin yɔrɔ ta k'a lajɛ nɔgɔ tɛ nin na n'i ye asate ani wasire u dira ɲɔgɔn ma di cogo min na ka na ko kuncɛ kuncɛ cogo min na Ka n'a ɲɛɲini yɔrɔ jan jigi jagatu kɔnɔ i ka taga moriba ani yasa moriba n'a furumuso yasa i k'olu ka mɔgɔya jujɔn ani a kuncɛ yɔrɔ jati minɛ ani nin tariki fa kelen ba kelen kan bɛ yɛlɛma kɛ ko ma yɛlɛma